Ochokera ku Mozambique ko anzake anakampanga convince kuti azipita ku Malawi. Mm. Maganyu samasowa. Kamwanako? Eh.
Mm.
ine ndimakati kuti kamwana pokaona msinkhu wake Eh. koma po- kulimba mtima kumalimba mwana amene potengera ndi ukaidi Mm. ah, kamwana kamene ngondikhudza se Mm. ndi kamwana kaja chifukwa kanali kachichepere

cha kuna Matapa uko eh ana anaja anapanga rent okha ganyu yawo anaja anayamba kumakagula madzi pa pa tap ndikuika m'timajumbo okha kumamanga umagulisa kumakagulitsa mu Limbe mm ndiye chifukwa kuti mwana uja amapanga business kwambiri mu table anakhala ngati mwina mwake kamwayi kamugwera mm iye uja sanaone kuti business yake yomwe ikuyenda eh koma iye mentality yake inali yoti apeze ganyu eh Eh, ndiye amayi ena ama- a- anali ndi kucheni yawo mukacheza eh nyumba yokhala ndi friji iwo nawo amagulisa mazi panja ndiye mm. mwana uja madzi atadzamuthera siku lina anafunsa za kuti ah, mtauni muno mazi mumakaoda kuti anthu anampasa mapu apa amayi amene aja eh. atazafika mwana uja kwa amayi aja anaoda komwe kuja mazi eh. iye sanachedwe mazi aja anatha anabwereranso imeneyo ndi potengera mmene nkhani imafotokozeredwa mkhoti eh. yeah. anapezeka kuti amayi aja anamuuza kuti amwanga mazi umagulisa kwambiri ndikulembe ntchito Mm. kumakhala kuti anu mumakhala bwanji mungosamuka kuzikhala kuti konkuno uzikhala m'nyumba mwanga eh mwana uja kuona no no eh ntchito ija si imene ndaipeza mwana uja anakatsanzika anzake ndikubwera kumakhala kuti Mene. mwenye moti anzake aja samakumana nawonso ayi Mm, ndikuti amatenga mazi amayi aja ndikumazagulisa kuti mmene amazagulisa mu Limbe kuti Mm. mazi amayi aja kugulisa mu Limbe kuti ndamanja naye ndikafana kena kake Mm. kuti kamwana kamwana kameko kamasala ndi mai kaja ndiye siku namai kaja musati ine ndikuchokapo kwa mwana sinu kena ndimutenge Mm. ndiye ukena upita naye chani tawa ndiye chasatangu yeye mwene kama sanu zitani musira neba koma neba chasu naye samona kuti naye sakupanga zo zake Eh. nata mfano uja namunyengerera mwana uja ndi 50 kuti aleke kwa amene amazafika ntano nakona kamwana kaja kangolira kangomusatira Eh. Iyo chakula- iyo chakula box ili apa Eh. aona kuti ah, mwana yandi baalisa ndana kamudekesa panza wa amayiwo utepo tikonkuja mulimbi muja Eh. apa akatapola apa ine ndiimenye kaye ndikumudekhasanso ndipite bar ina Mm. iyo ja from nowhere anangodabwa kuti mwana uja wangolira pakati pa tauni iye uja mazi ajaso sanamalize Eh. koma mwanayi amagwanso chifufu Mm. Eh, kuti kuchokera kwao ku mozambiki iye anali wokomoka Eh. Eh, even wazi- Mwana wa ntchitoyi.
Eh, ah, ah, ngakhale azibale ake amene amakhala kuna mataba mata amaziwa koma potengera kuti pakoma panali pa nyuwani kuti wakufika paja kumene Ana sakunziwa.
yeah. ndiyeno Chinthu china chimene anakumbukira mwanayi nchona kuti anapezeka mwana uja ali pa Nkando koma ali m'manja mwa apolisi ndi kamwana kakang'ono kaja Mm. mm. box ija palibepo land cruiser ili itafika pompo. paja ndiyo chimene amazizimuka kuti ah zikukhala bwanji zikukhala bwanji mesa unaba mwana umathawira naye ku Mozambique Eh. ndipo ina mati ah ana utokaluka ndi tawana mmene mapolisi ena amangoyankhana mafoni ena Mm. ayi amakuti pano kuti tili pa Nkando ndiye inabwera galimoto ya land cruiser ina kuchoka kuno tsopano mu Limbe muno kuka kan- katenga kamutenga mwana uja ndi kamwana kenaka Mm. onse anali ana okhaokha anawatenga ana awiri onse ndikuwakweza m'galimoto ndikubwera nawo kuno panali Mm. bambo ake a mwanayo ndi mayi kuti ayi uyu mwana woyipa kwambiri unabwera pa- takulemba ntchito kuba mwananso mpaka kutibera mwana ufuna ukamugulise ku mozambiki Mm. mwana yo sikuti anali alubinonso ayi anali wabwinobwino Mm. to the level yo kumanena kuti amafuna kumgulisa mwana mnzake ogulisayo

atapita magistrate pa khoti kumfunsa mwana uja fotozo kuti ah ine ndi ine nthenda yokomoka chani ah iwe get out uko iwe So zinamizira khoti.
kamwana kakang'ono kaja kale kuti kamakwanisa kuyankhula Mm. ah ine ndinangoona panabwera ati mini basi mwamva Mm. nde anthu azibambo awiri amasinthana ndalama wina kumatenga ndalama mampasa nzake Kenako bambo mmodzi anamutenga uyu ndi wina ndikuwakweza onse chani? Galimoto. Nde abambo mmayenda nawo limodzi mgalimoto omwe akuti tinali nawo tuli limodzi. Mm. Koma tafika pa Nkando bambo anangotsika 180. Mm. Ndio maana pesa apolisi apezana nawo ndikuwate ndikuwatenga. Ndi kufoto kufotokoza kwa mwana wangu nde amanena kuti mwana uyu wamkulu ndi iyeyo amene ananena kuti feti makhala kukanjeza chani chani. Mm. Apolisi pena amayamba kumalumikizana ndi "Ah, apolisi apa Limbe chifukwa amanena kuti uyu bambo ake ndi apolisi so kumamagwira ntchito pa Limbe chani chani. Mm. Mwana uja atamulengera tu mlandu. Mwaona, ndiye mwana anamkweretsa wathamangira chaka Mm. ali pasiro moti ine nditapita ndinampeza mwana uja kuti ukaidi watu anawo zoti sungamuuze siwaizi Mm. Eh, iye amakhala kuti ngati kuti basi mwana wamasikini anabalalika pakhoti magistrate anamuza kuti "Ah, mwana iwe ndikupititsa ku Mikuyu ku Zomba mm. iyi transport ukafika kukanyamuka uzikapita kwanu katungakwanisi eh. anamuikiranso 5000 eh. ine nditapaona ineyo pa ndende imeneyo ndi ana ichakatikata tena kakhoza kundichitira umu eh. ili ndi waya ana amatha kuti ukapita ukacheza mmudzi mm. ndikubwereranso chifukwa ana amene aja amakhalanso kuti

Limbe zomba Eh. watchula mseu umene uja kuti chani dzina yake Eh. apa basi kunapezeka zokuti mwana uja kumene kuja kumanako ndi anzake ena kuti nawo nso ukaidi atopa nawo ndi ana anzawo aja kukambirana kuti ah mawa tikapita mmudzimu tizipita kwathu Mm, titawe Eh, tizipita iwe kwanu ndikuti ah ine kwathu ndi ku Phalombe ayi iwe kwanu ndikuti ah ine kwathu ndi Zomba momwe cha kumpunga amalima mpunga kunyanja uko Mm. anaja tokumakambirana iyo chasanangoti ati munditi yomwe ndipo anadzati anati anachita kugwizana kuti amazulo tizipita kumeneko ndi kumalo kuona kuti mbali naye kama kufuna kuti angu alera ana aja akhale mu ndondomeko yabwinobwino sikuti kumakhala kuti akwagwiritsa ukaidi as such eh of course paja mmadziwa ndende ndi ndende eh basi ana aja anayendera mazu ndiye chifukwa kuti njira saidziwa iwo anayenda nsewu umene amaudziwa iwo eh mwana ati anayamba kungochoka ati usiku umenewo sanapume pena paliponse 5000 yake mthumba 5000 yake ija sanakwererenso ayi anayenda wapansi choka kuzomba kudzafikanso mu Limbe mm. mseu umene ankaudziwa kuchokera mu Limbe kumapita kwao ku mozambique kunali kwa Mulanje eh. eh, azidutsa kwa Nkando kumapita uku amene ndiye atengenso mseu umene ndithu mmene mwana anammanga mmene amampititsa kuzomba pali azimayi ena ankaphika restaurant chapompaja pa polisi pa Limbe paja mm. amayi amodzi anampanga kuti iwe ukazatuluka uzabwere pano ndidzakupatsa transport uzapita kwanu apo chifukwa mm. amayi aja anakhudzika mumadziwa monga nzimayi wobereka mm. eh, chisoni